Too ya, too ya, too ya, haleluya, amen. Nwanne m tobe ya we. Too ya, too ya, too ya. Too ya, haleluya, amen. Nwanne m tobe ya. Too ya, too ya, too ya.

Ma mekwanụ ya eme, unu abụna ndị na-anụ sọsọ ọnụnụ. ndị a bụ ụmụ abụ ochie o wee chọta ụzọ wee wụbata n'ime m na ụbọchị taa bụ ụbọchị ezumike ụbọchị ndị nsọ anyị na-ekwu maka chineke nke abịama chineke nke abraham isaac and jacob o nwere mgbe niile akara aka o nwere appointed times o nwere ụzọ nke ya o nwere kalenda nke ya o nwere ihe niile nke ya o nwere ihe nke ya niile ọ kpọrọ ezi omume ya ọ ihe nke ya niile bụ ezi omume nke ya mana mụ na gị nwere ezi omume nke anyị nwee ihe nke anyị niile nwee ụzọ nke anyị niile ọ dịgo ka ọ ya-adịnụ Ee, Chineke aha ọ bịanụ o welu mụ na gị nye n'uche nke anyị ụfọdụ n'ime anyị uche a jụrụ ajụ reprobative mind ee ka ị na-afụkwa ahụ Ee, ọ bụrụ ka anyị si chọọ ee maka na mgbe a na-agwa anyị nke ahụ anyị chọrọ bụ nke anyị na-agwa onwe anyị ịma na a na-agwa mụ na gị anyị ana-agwakwa onwe anyị and eziokwu ka mma na nke onye gwara onwe ya ọ nke ị gwara onwe gị ị fụgo ya so na onye nwe igwe nye m abụ otito n'ụbọchị taa ọ gịnị kpatara nke a ee mana chetanụ na okwu ọnụ ya sị na site na mmụọ nsọ na anyị ga na-ekene chukwu enye ekene n'ime ọnọdụ anyị niile n'ime ihe niile Ma ọ dị njọ ma ọ dị mma, ma mma adị gị n'onu ka e bepụ gị isi, ị na-enye ya ekene. Maka na everything works together for your good, na ọ bụrụ na gị na Chukwu kwụ, na ọ bụrụ na ụzọ nke ya ka ị nọ n'ime ya, na ọ bụrụ na ezi omume nke ya ahụ, ihe ahụ ọ sị na ọ ihe ziri ezi n'anya ya, anyị na-anụ mgbe niile anyị na-eje ụka anyị sị ka anyị jee nụrụ okwu Chukwu ka anyị jee kaa ụka gịnị ka a na-akadụ ọ ije nụrụ okwu Chukwu ka anyị na-eje ehe mana ọ to reason together mana na na reason together eh, ndị pastors na ndị bishops na ndị reverend na pope na ihe niile a ana na-abịa kụziwe okwu Chukwu kụzie sị ka onye ọbụla tinye uche ka a tụgharịa uche Eh? a na-agụpụta gospel according to onye a ma ọ bụ eh, prophet prophecy according to Jeremiah eh, ngwa ka onye ọbụla tinye contribution ya kedu ihe onye ghọtara na ya aha emenụ ya etu a n'ụka dị iche iche ọ ndị isi bịa ha gụọ ha kwee gụnwa ekwee ya achịkọ e fee mmiri nsọ eri oriri agbasa Nke ha gwara gị, kọwaara gị na nke ha gụpụtara n'akwụkwọ nsọ bụ ya ka ị ya-ebu na nọzi iru be gị ego ịmalite gụba nebanye anya of course ọ mgbe i luzi be gị na i nwee ike maka i luzi be gị ụmụazị megharịa gị anya ma ọ bụ eh, rice a na-esi n'ụbọchị ụka ma ọ bụ eh, mmemme na mitin na ihe ndị ọzọ ebe ojije na eh, njegharị na ije nege maka ụbọchị eji ezu ike ụfọdụ ewere eje jee gwuo mmiri n'ofu họteelụ swimming pool ụfọdụ ewere je nleta na enyi ha nwoke na enyi nwaanyị ọkwa ndị ụka ahụ ehe so na ohere aya adịzi mụ na gị iji wee tụgharịa uche gụda nya bụ akwụkwọ nsọ nebanye ya anya ka i wee eleghị anya mata karịarị ndị bishọp nwa ma pastọ ehe ịmakwa na ige ntị na ngọzi dị ya ị studykwa ngọzi dị ya imekwe imezie ya eme bụrụzie ebe a ka okwu gwụrụ maka na ihe chineke na-achọ bụ nrube isi ehe ọ irube isi n'ihe o kwuru ka a na-ekwu mee ya n'usoro otu o si kwu ya onweghị ihe ọzọ a na-ekwu okwu ya so my people o wee bụrụ ka o si wee dapụtara m n'ụbọchị taa bụ ụbọchị ezumike m uh, my holy day of rest ụbọchị m ji atụgharị uche n'akwụkwọ nsọ niile na ndụ m niile throughout the week for the next week Ụbọchị Chineke mụ na Chukwu ji akarị, m ji efe Chukwu ofufe. Ụbọchị m ji ezuru ike n'ime Chukwu, n'okwu ọnụ Chukwu, n'ime Chukwu. Ụbọchị Chineke ji edokwa m nsọ. I- Onye edoro nsọ ọ na-aya ahụ. Ụbọchị Chineke ji edo edo mmadụ, edo m nsọ, onye edoro nsọ na-enwenụ protections. Ụbọchị Chineke ji eme gịnị? Ji a-consecrate gị ihe edoro nsọ, mee ka ị na-adị nsọ. ihe dị nsọ ekwensu anaghị etinye ya aka na ọ na-eru n'ebe oke ọkụ ọ eru n'ebe ahụ nọ ịma na Satan abụghị ọnụ light nọ ihe edoro nsọ bụ ihe dị ọcha nọ Satan abụghị ihe dị ọcha nọ ọ bụghị white na ọ bụghị purity Satan amaghị ya with purity or holiness ihe eji mara ya bụ ihe ruru inyi ihe ọjọọ ehe so n'ime ihe niile ụmụnne m ụbọchị taa bụ oke ụbọchị a maara afa ya edere ede n'akwụkwọ nsọ onweghị ọzọ Ndị ọzọzi bụ na ị nwere ike ịsị m nọọ ee nọ ụbọchị e malitere ndị apostles malitere ozi ọma gathering after the resurrection ee ụbọchị ụka Sunday ehe ọ nyanụ bụ Sunday na ụbọchị the eh, early apostles malitere to gather so nọ the reason eh, the church ji malite na Sunday Eh, ọ dị mmanụ ka a maliteziri ngwanụ ka anyị zọọ ije n'ihe ahụ chineke kwurunu Eh, eh, mmadụ ya-amalitenụ somewhere na eh, o oh, nwa a mụrụ ọfụ ya-aṅụrụ milk rachanụ candy nụ eh, Goody Goody echetara m TomTom ụmụ ihe ndị ahụ anyị eji egwu egwu mgbe anyị pere mpe ehe kịta ana m ekwukwazi okwu Goody Goody na TomTom na ụfọdụ adịkwuozi maka ezeni kịta bụ ọkpụkpụ ka a na-atazini ya na anụnụ So etu a ka ọ dị na mmadụ ga-ebido somewhere mgbe unu bido, mụ na bido gadaba on Sunday, eso m bido na Sunday gadaba, wee zọgidezi ije wee zọbanyezie ị na-azọbanyezi n'ihe niile Chukwu kwuru ee tabazịa n'anụ dị na ya bụ Gospel of Jesus ee tabazịa n'ọkpụkpụ dị n'ime enu mana ụfọdụ n'ime anyị sị na ọ sọ milk a ka ha ya-aṅụ ee sọ milk a milk bụkwa okwu Chukwu o ee mana ọ dị basic covenant ọ nwa ntọntọ Hmm? ọ nke mmadụ ya-eji wee ka n'ọkpụkpụnụ ka ahụ nụ before ị taba anụnụ ka ị ya-eji wee tonu ee eh? milk oo oh, oh, wee buenu oo oh, wee gbaanụ wee dị ikenu oo before i wee ya na-aṅụcharụkwa milk sef eh, mana onye luru 40 years gịnị ka ị na-aṅụzi milk eh, ihe dịazịrị mma ọ ịtabazịanụ vegetables salad na iri vegetable na e, e, vegan ka ị kwesịrị ịbụzinu hmm? eh, highest ịta azụ mịkwanụ ya amịa na ọ bụzi ịta anụ anụ gịnị eh? were mkpụrụ osisi wee merizie anụ mgbọ ehe onye ewee dị n'ogologo ndụ nweenụ arụ ike nene maka inwe arụ ike na ịfụnụ joy nene ịfụnụ the reason for your existence ịfụ the cause for you to exist ọ bụrụ na inwe ha ahụ ike obi a na-adị gị mma eh? o nweziri isi na onye ọ dị ndụ ebe onye ọ nọ na obi ọjọọ nọ n'ihe mgbu ụmụnne m ihe mgbu adịrọ mma ehe na wetara m ya ya bring that to me here ehe ehe so ụmụnne m ya unu ewena iwe na nke ọ bụla mmadụ na-eme anya ya ga na-erukwa n'ihe ndị dị iche iche gbara ya gburugburu ọ ihe mere kịta so na otu o sina wee dị wee sị na m ga-arapụgodo okwu a ka ọ dị ka ọ dịkene, ọ for gịnwa bụ onye nke m, ndị nke Chukwu. So ngwa nebanye anya nụ. Ị ma na ndị be anyị bụ ndị Igbo sị na mmadụ na-esi n'ụlọ wee dịrị mma pụba ama nụ and na ihe sie ike onye ọbụla zaa afa nna ya so anyị ka nọgodu na ịza afa nna anyị anyị eji onu Igbo anyị wee na-ekwu okwu kịta. Ee, ka anyị keepkene our language a. Ee. ọ ihe nji wee na-eji mee vidio a for ndị be anyị ndị na-asụ Igbo particularly mhm. yes ọ ya so ọ bụ na i nwee fụ vidio ọ bụ na ị bụghị onye na-asụ Igbo e, iwe ewena gị nne ee ọ dịkwazịa gị oke mkpa ị mara onye na-asụ Igbo sị ya kọwakanye gị ihe onye a na-ekwu ee mana mgbe na-abịa Even ị gaa Google ya, ị ga-afụkwa ndị na-ekwu ka mụnwa na-eji oyibo dị iche na onu dị iche iche were ekwukwa ofu okwu ahụ ma n'etiti ndị ọcha ehe n'akụkụ ndị all colors or race ehe unu na-akpọ ya people of colors and the whites ehe so Chineke nwere ndị nke ya na n'akụkụ dị iche iche n'onu dị iche iche na color dị iche iche n'obodo dị iche iche onwe ha ebe nka nọ ha dị very few maka many are called ọ few ka a ya-epik ị fụgo na chineke ịfụnanya dị egwu o dobere the salvation for everybody mana yet it's not for all na o nwere ndị a ga-epik n'ime neenụ ụmụ Israel si Ijipt How many of them? More than 70,000. Mmadụ ole na luziri? Mmadụ ole luziri promise land? Very few. Etu a ka ọ dịkwazị oge nke Sodom na Gomora. Mmadụ ole na survive zi? Ụmụ ihe ndị a Jizọs kwa sị na the ụzọ siri ike na ọ very narrow na ọ very few ya-achọ chọtakwanụ ụzọ a. Ehe, still ihe ọ pụtara bụ na ọ very few are going to be saved so ụmụnne m o luenu mgbe anyị ga-achọzi ya bụ ihe ga-azọpụta anyị and ọ sọ ihe Chukwu kwuru n'ọnụ ya ọ bụ na o nwe ihe ga-azọpụta mụ na gị taa ma ọ bụ ga-aza anyị ekpere tata mere anyị ihe ya mezuela anyị dịka ọ dị anyị n'obi dịka anyị na-ayọ ka anyị na-achọsi ike Ọ sọ oge anyị nwe ime ihe Chukwu kwuru n'ọnụ ya. So ka anyị marụzịa tata ihe Chukwu kwuru n'ọnụ ya, hapụzịa ihe ụka sị ma ọ bụ e kwuru n'ụlọ ụka ma ọ bụ e kwuwa n'ụlọ ụka ma ọ bụ ndị ụka sị. Ọ bụ kedu ihe Chukwu kwuru n'ọnụ ya, kedu ihe Jizọs mere approve na nna ya bụ nna anyị chọrọ ka anyị mee, kedu ihe mmụọ nsọ mere approve. Ọ sọ ha atọ ka ihe ọbụla ha mere approve Dị mkpa ka mụ na gị banye n'ime ya kịta na ụbọchị adịgo egwu and nke a ka bụ mmalite ihe mgbu o anyị ka na-ekwu happy new year happy new year na ọ dị mma na 2020 na ọ dị ike mana mụ na gị amaghị na oge dị ike ka a nọ n'elu ya na ọ terrible time ka anyị nọ against the ungodly ones o against ndị si na uche nke ha ka a ya-eme na ọ bụghị uche Chukwu ifugo ya so mụ na gị ya-eketa oke n'ihe iwe chineke na ọ bụrụ na anyị sị na uche anyị ka a ga-eme this time anyị sị na uche ndị ụka ka anyị eme na ọ bụghị ihe chukwu kwuru mụ na-asị na ọkwa ebe nsogbu dịkwa this 2021 ọ gara adị worst for people like that i mean to those unrighteous people to those ndị sị na ihe nke ha uche nke ha bụ the righteousness of chukwu Na ọ ka ha si kpebi, ka ha si fụ, ka ha si chọọ, ka ha ya-esi mee. Nsogbu dịkwara ndị dị etu a, ungodly men and women, nsogbu dịkwa, ungodly nations, nsogbu dịkwa. 2021 ọ ga-adị worst for them. Ọ ga-adị egwu mana ọ ga-abụ oge ndị nsọ ya-eji nwayọ na-apụta ife. E nwere ndị nsọ n'ụwa a, nwee ndị nsọ n'igwe. E nwere ndị ya bụ ndị sị na ọ nke Chukwu kwuru, kpebi na ọ ya ka ha ya-anwụ n'ime ka e mee okwu ọnụ Chukwu. Sọsọ okwu ọnụ Chukwu, ọkwa Bible onye, sọsọ nke Chukwu kwuru, o zoro ezo, ọ a very plain truth. So na ọ zịkwa gị na mụ, anyị chọọ, it's up to us if we want, if we will, if only we can, if only you could, then salvation is near. Mana ọ bụrụkwa ma this 2021 nsogbu dị ike more trouble more even the beginning of trouble or sorrows ka anyị nọ n'elu ya ọ bụ taa ka ọ malite since year 2000 anyway ka hapụzia mụ na-ana m ejego ozi ekwugo m okwu a for 15 minutes now oge ezuwo oge ezuwo oge ezuwo chukwu okike na-ekwu sị na oge ezuwo ị na-anụ ya oge ezuwo oge ezuwo oge ezuwo Onye kere ụwa niile na-ekwu sị na oge ezuwo ịrọcha mkpụrụ ọma na mkpụrụ ọjọọ ka e wee mee ihe Chukwu na-achọ nke bụ alaeze ya n'elu ụwa oke ọnwụnwa ga-adịkwa n'oke nrọcha ka e wee mee ihe Chukwu na-achọ nke bụ alaeze ya ọ sị na oge ezugo na oge ezugo ọkwa ị fụrụ ya Oge ezugo, oge ezugo. Na Chukwu Okike na-asị na oge ezugo, oge eji- oge nya nwa ga-eji rọcha mkpụrụ ọma from mkpụrụ ọjọọ. Ka e wee mee ihe nya nwa bụ Chukwu na-achọ n'elu ụwa a. Alaeze ya, ekpere a Jizọs nyere m na aka ekpee. Our Lord's prayers. Our Lord's prayers, right? ka e mee uche chi na-eme nna anyị bi n'eluigwe ka e mee uche gị n'elu ụwa dịka e si eme ya n'eluigwe ifugo ya ọ alaeze chineke ya-abịa leadership chukwu rulership chukwu onye ọ dị n'aka bụ ọ jizọs bụ the president ọ yeshua okwu ọnụ chukwu ọkwa ka mụ na ana afụ oge ezuene so ka anyị ka anyway ka ọ dị ka nna gọzie mee amara ee eh? n'afa yeshua Jizọs Kraịst. Selah. Shalom.